Igbo ndị ọma, Igbo eji eje mba. Ihe m ji sị na taa wụ taa wụ maka na hmm, onye mụ na ya ga-ekwu ya bụ okwu onye mụ na ya ga-akpọtụ akpọtụ taa hehe biko achọbeghị m ikwu ya mana ka m bugodo ụzọ gwagodo unu onwe m maka na onwe m juru m afọ nke bụ taa o mechekwa na ọsọsịa aha m bụ oriakụ ngozi nwosu bikonụ ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa hmm. dịka m si wee kwugbuo mbụ asị m na taa obi dị m aṅụrị nnọọ nke ukwuu ana asị m na ọ ga-akpọtụ akpọtụ n'ihi na onye mụ na ya nọ ga-ekwu okwu ihe gbasara ịma mmadụ ị ma na ndị a na-adị eme ihe onyonyo o nwere aha ha na-eji aga ụfọdụ eleghị anya unu eche na ọ aha nne na nna ha bara ha mana ọ wụghị otu ahụ onye mụ na ya ga-anọ ga-akọwa onwe ya kọwaa otu o si wee jee kọwaa ụwa ya na ihe niile ka unu wee mara ya maruo ya ụlọ onye ahụ ọ bụ onye o bikonụ ndị ụlọ ha kelerenụ m Clint the drunk ọ wụ onye oke mmanya ndị iwu mmanya a na-ekwu maka ya unu aghọtabe maka mbido kọwaba si na isi mbido ruo n'isi njedebe

mụ nwe ụbọchị mụ nwe ụbọchị ịkwa mgbịrịgba nkụ egwu ngwa na nke akụba ma ọ bụrụ na ọ nya ka ị chọ ịkụ ngwa kụba ya ya bụ mgbịrịgba nke gị ajụọ m ịma ewe ndị ọma na-ege ntị na ahụnanụ na taa bụ taa bikonụ ihe anyị nọ ya bụ ịma mmadụ biko ee eh, Clint ndewo nwanna mba chelụ gwava m ga-agwa ha ezigbo afa igbo m ọ nya ka m chọrọ na ikwu ife a eh, maka ka ị kpọ m mm. Clint kịta obi mmapụ echichi bikonụ ụmụ ibe biko nekwenụ nwoke ọma ihe ngwanụ isi ihe ya n'ọkụ ị na-ekwu ka ihe esisi ị na-esi biko kee ihe i si esiri m ji na ụkwa ji na ụkwa okay eche m na ọ osikapa na akwa na eh, nna nwanne m nwoke nwanne m nwoke eh, obi gị dajụọ obi ya dajụọ adajụọ adajụọ biko eh, etichachago m tichasị anya biko ọ dị mkpa na igbo ndị Ọ gịnịkwa ka ọ na ngwa nye m ọ- biko ah ị ị na-enyekwa nsogbu o ụbọchị mbụ ị ma na eji ntu wepụ aka wepụ aka hapụ ya nụ mana ntu dị n'oge hapụnụ ya nụ ah ehe biko ụmụnne ajụjụ m chọrọ ịjụ ya kịta ọ chọọ ka anyị hapụ ime ihe mana ọ asị ka ọ tụrụ maka na anyị ga-eme ya anyị ga-eme ya biko Clint achọrọ m ka ị kọọrọ ndị be anyị afa gị kọrọ onye n'isi afa nne na nna abụ ọgụ biko na nkenke afa m bụ Afamefuna ya bụ nkenke ahụ hmm. n'ogologo wee wụrụ gị a ogologo ọ fịara arụ eh ị ga-echetanwu ogologo afa m ma kpọọ ya kpọrọ ya n'isi bụ chukwu ga-eme ka afa m efuna n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe mana ọ bụrụ ihe m ga-apụta na-akọ e, oge ọbụla so just were na Afamefuna mana e wezụga ihe niile ọ Chukwu ga-eme ka afa m efuna n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe nke a bụ afa m then clinton abụrụ afa oyibo m ya bụ clinton then Igwemba bụ afa nna m mana ị chọọ ịsụpụ ya nsụpụ afa m ọ dịrọ mfe

mpa m bu ụzọ si n'obodo a pụta mụ a wee si ya sizie n'obodo a mana ị gafee obodo anyị si o nwee mpaghara dị na akụkụ obodo anyị i si ya ka anyị gachie obodo anyị ka anyị nata ị natago eh, ka anyị nata ị natago ike agwụgo m Ha. ebe m je kịta ọ teka chineke afa obodo chezi afa obodo ma ebe ọ bụ na ị natago ngwanụ ka m jụzie gị ajụjụ nke efu na afọ isi na ebe nna gị si ka i si aga m agwazi ha gị na ọ bụ ihe ị chọ ka ha mara mana mpa m si obodo wee jee n'obodo mma m wee nụrụta mma m mụ a wee pụtakwasịkwa n'obodo mpa m mana mma m pụtakwa n'obodo nke yanwa o nwere afa so obodo mma anyị na obodo mpa anyị wee bụrụzi obodo mma anyị je hapụ obodo nke ya wee gaa na nke mpa anyị si wee pụta mana nwanne mpa anyị wee tọzie mma anyị oge ahụ mma anyị pụtara n'azụ ukwu pọpọ wee gaa gbadazie n'ebe a kọ ubi Clint! Eh? ihe nke ọ gịnị akụkọ ndụ m ka ị sị mụ kọọ ama akọnye ya ka si kọọ obodo i si ị da n'elu bịakwa ụwa mmadụ i si ebee esi m agụ ukwu nri agụ ukwu nri a ga-ewe egwu ukwu nri eh? Eh, igbo ndị ọma na-ege ntị o si agụ ukwu nri exactly mhm, asụnye m ya n'oyibo ọzọ hmm. ọ mụ jụọ jụpụ mụ jụọ jụọ udo ọ ga-adị ngwa ka udo ngwa bụ ya na-apụzi ihe na mmụọ otu anụ njụọ ugbu a udo ọ ga-adị nwekwa ike gịnị ka ị na-afụ na ndị ga na-efela aka ọ bụrọ mụwa aka m n'ebe a ị ka na-afụ aka m ụfọdụ oge aka gị aka gị nụnụ ngwa agha agwụ aka gị ọ mụ ga na-agụlụ gị aka nke gịnwa ọ mụ na gị nwee gụọ ya na nke gị ị gụọ ya ị gwazia m ọnọdụ anyị ka nọ na iwu dị n'ebe a hmm. ekwekwana ka m sụọ oyibo asụkwana maka ị sụọ i kpute efi m kpute efi eziokwu nwanne m nwoke hmm. biko ife m chọ ka ị kọwalụ igbo ndị ọma na-ege ntị ejikwe m chukwu wee na-ayọ gị okwu ahụ ọ wụ ọkwa nke i me kịta i mebisie nya bụ ife biko rapụkwa mmanya ka mmanya a ka ọ hapụ gị achọrọ m ka ị kọwalụ igbo ndị ọma na-ege ntị hmm? akwụkwọ i je na otu i si wee bie ndụ gị mbụ tupu ị bụrụ onye ị bụ taa gwakwa fa ma o nwego ebe ị lụbu ọlụ tupu ị bụrụ onye ị bụ akwụkwọ m je mana akwụkwọ m ji jee ka akwụkwọ m je ị ma onwe echelu eh, eh. hapụ mmanya biko ka mmanya hapụ gị ebe a taa akwụkwọ m je

ee ihe m ji eku ume a wụ na onye mụ na ya nọ bikonụ nsogbu ọ dị hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị bikonụ taa bụ taa na-esonụ m na onye mụ na ya nọkwa n'ebe a bụ ọṅụ mmanya o mekwuo na mụnwa amaghazikwa ma ọ pito ka mụnwa ga na-aṅụzi mana ka o sina dị otu ọbụna unu si fụ soronụ m na njem hmm. eh, ihe m jụburu zaa m ya biko kezi ihe ahụ ị jụ afa obodo agụ ukwu nri ọ bụ ihe m jụrụ amakwanụ m ịma na isi adịrọ m mma ebe a nọ negodi ya na isi adịrọ m mma nakwa na anya adịrọ m mma o nwere ihe dị mma ebe a ozugo ngwa chelu ka m gwazie gị ihe m jụrụ ihe m jụrụ gị bụ gị gwa igbo ndị ọma na-ege ntị akwụkwọ ị gụ o nwetụgo ebe ị rụrụ ọrụ na-abụghị ihe na-akpa amụ ha gwa ha na ndụ i bitugo mbụ tupu ị wụrụ ihe ị wụ taa o dogo anya odo mana ọ bụrụ n'anya maka ndị eh. ndị anya odo anya odozi niile odo niile o dogo na ntị na ntị mm. Mm. ka o si ebe a bata o sikwa n'ebe a pụọ ndị oyibo na-akpọ ya amnesia alzheimer anụgo m ya ka nna chikwu anụgo m mhm. ngwa akọ na anụmanụ ndụ m bido na mbido ruo na ebe a nọ ebe a aga m akwụkwọ na chiazọ ọta akara m si na nke ahụ makpuo ekulu ekulu ama m ife a na-akpọ primary school n'igbo so m ga-akpọ ya primary school m si na nke ahụ ma- ma- makpunye uwani secondary school ebe a ka a nọ wee mee m onye isi ndị nchịkọta ụmụ akwụkwọ oge m na-achị fa m chịkọta ha chịchaa ha chịa ka ibuli hapụ fa gbafuo baa n'ụlọ akwụkwọ na-akpọ institute of management and technology enugu imt enugu o nwerọ afa igbo mana e ji igbo kụziere anyị oyibo ka m ba ebe a m wee gụọ ihe ndị ọcha na-akpọ fine na applied arts ndị nka na ụzụ mana ndị na-ese ihe ọ bụkwa ndị na-ese ihe ndị na-ese ife ọ bụrọ na anyị na-ese anyị bụ ọ bụrọ osise otu a and ọ bụrọ osise and ọ bụrọ ọkwa ise okwu ise ife anyị na-apị ife apị anyị pịchaa anyị ese kpụọ ọkpụkpụ ghọtanụ ka ya na ya unu unu ga-aghọta nata so mụwa achọrọ m nke ndị na-apị apị ife maka ịpịcha ife otu a aka gị niile aralụ ka ndị ndị ihe a na-akpọ tuba nta ya nzu si na meme sofa a sị ka m soro ndị ndị ndị dụrụ m ihe ya dụwa dụwa m sị mba maka idupụcha mba achọrọ m ma a sị akala aka gị m wee welu akwa kwachie akala aka m achọrọ m hapụ fa wee soro ndị na-eji ee eh, uli nke ha a na-ese ụrọ oge mgbe ụlọ ee eh, kedu ife a na-akpọ kọlọ n'Igbo eo chineke nna m oo biko ndị na-ese ife na-eji kọlọ ese ife kọlọ kọlọ ka ọlị ọ kọlọ wele ya na-esezi ife ọ bụrụ osise ọ bụrụ osise ọ bụrụ osise alịbọ na ọka osise se ike ga-agwụ m n'oge soon asịkwa m soon ị fụgo emego m kịta oyibo abatabago m n'ọnụ ike mụ agwụ onwe m n'obodo m ịmakwa n'obodo anyị ka m jecha obodo anyị m pụta m na-apụta na-asị ha ka ọ mechaa ka ọ mechaa ka m bazie moto m tụgharịa m tụgharịa nakwa ka a tinye nnukwu nnukwu e, e, ihe kezi afa ya e ji ezi ozi e dee ya n'oyibo minus one fool ya o- o- o- o- onye nzuzu anawago ha wee kụọ ha na-akụzi ihe- ihe mmemme na-aṅụrị na m apụgo abụ m nsogbu dịrị onwe m ya bụ ị bụ nsogbu dịrị mụ nwa ebe a Ee, nọ kịta ebe m bụ nsogbu dịrị onwe m gị nwa m pụta hapụ gị ka ị na-ajụgo m aka m na-akọ akụkọ ndụ m ka m pụta na ee, i- i- ihe m- ebe ihe osise sị mba oge m ka nọrọ ebe a ka m pụtara na-eche kedu ihe m ga-eji ndụ m mee maka ndị na-ese ife ndị na-ese ife ha ncha niile ego ha ha na-enwe ezigbo ego ma ha nwụọ m sị mba m ga-anọrọ ndụ rie ego nke m achọọ m drink m wee chọba ihe m ga-eme ebu m ụzọ wee na-agụ egwu na-agụ egwu oge anyị ka nọ n'ime skuul na-agụ egwu n'ụlọ akwụkwọ anyị na-agụ egwu na-agụ egwu ama m onye zite ama m onye zite ị nwere ike ịgụtụ egwu ahụ otu anụ ha odumdi e nwere ike ịgụtụ egwu ahụ ọ bụrụ mụ na e, e, e, Mr. Raw gụ obodo edelugo nụ o ọ mụ na ọ mụ na ya oge a ka anyị gụcha oge a wee jee palụ uje ije ihe ihe na-eme ka ya na-akpọ competition ihe ndọrọ ndọrọ onye ga-ebu ụzọ na onye ga-ekpe azụ anyị abụrụ onye nke abụọ na star quest egwu niile agụcha oge a mana oge m ka nọ ụlọ akwụkwọ na-agụ egwu ama m onye buru two face wee bubata n'ime imt buru ya si benue bubata imt asị m chelụ ka onye a gụọ egwu ka o buru gị ụzọ gụọ maka ọ ka ọ ka bịa abịa just relax relax relax m asị kekwa nke bụ relax sị oya ya buru ụzọ gụọ o jee ka o jee gụọ egwu gụcha egwu achọba m achọ ka onye a meghe ọnụ gụọ egwu ọkada ka m ji na obodo wee deru obodo debido m n'isi m je chọba kedu ihe m ga-eme kedu ihe m ga-eme oge m nọ na-eche ya ee a kpọọ anyị na nzukọ anyị na-eme e, mmadụ ncha niile ga-anọ ịmago ndị na-eme ihe ihe mmemme ka anyị nọlụ ka anyị kpaa ka anyị ga-esi mee ihe niile a sị okay ngị nwa buru ụzọ gụọ ihe ọbụla ị ga-agụ ị gụcha onye nke ihe ọbụla ị ga-eme e, ị ga-ememe onye nke ihe ọbụla ị ga-eme ememme everybody mmadụ ncha niile na-eme na-eme na-eme ka ọ na-eluzi n'ụkwụ m m cheta ofu nwoke n'obodo anyị onye a na-enedoro anyị n'obodo ma anyị na-abịa eh, anyị bi- anyị bịa township nwoke afa ya bụ skatamojo skatamojo o je gbucha efi sụcha ji na ebe a na-eme mmemme anyị nye ebele egwu e were mmanya kwachie ya anya ọ natazịa anyị nwa na-ata afụfụ ya

hei igbo ndị ọma na-ege ntị tụmatụ ndị si esi wee na-abata abata bikonụ onye mụ na ya nọ ebe a bụ Clint the drunk ama m na onye ọbụla na a- a- nkwụ na-akwazi anyị anyị anyị na-ekwukwa n'okwu ya bụ ịma mmadụ mana otu o si dị eche m na anyị ga-amasị onye ahụ ama before anyị a na-ana bikonụ soronụ anyị akọsịbeghị m ihe m na-akọ ka m pụtasị mbọsị a nke mbọsị nke m nọ o nwere mbọsị m na-akọ maka ya ee ka m nọzị na-eche kedu ihe m na-eme skata mojo ka m nọ na-akọwalụ unu daalụ skata mojo je mechaa ife ọ na-eme a nyecha mmanya obele ego nke e nye ya o were ya tụkwasị ṅụkwasịkwa ọzọ ọ na-abata ọ na-ada ọ dalụ jee n'akụkụ nke a ọ dalụ jee n'akụkụ nke ọzọ osu ukwu esi na e, e, e, echedo nwoke mmadụ ọ na-ada na-eme ihe niile ọ na-ekwu na-eme na-ekwugheli m pụta obele nwa ka m bụ oge a m jee n'iru onyonyo dị n'ụlọ m nebe onwe m anya m dagharịba otu ahụ ka m ma na m ga-enweta ife ọ na-eme chelu ya bụ ihe ị na-akọwara igbo ndị ọma na-ege ntị kịta bụ na onye aṅụrụma kụzilu m ka anya isi wee aṅụrụma nweta ya bụ afa gị ọkwa ya? thank you daalụ dị you don't know na you know ọkwa m agwago gị na bekee anyị na-asụ you don't know bụ abụrọ bekee oyibo gịnị ka ọ bụ you don't know you don't know nwekwa bekee ị sụ ebe a na-abụrọ igbo ị na-ekwu na bekee anyị na-asụ bekee anyị na-asụ ị ma na m sụọ bekee n'olu igbo sọsọ ndị igbo na- na-atụgharị bekee tụgharịa ya ọ ghọlọ asụsụ igbo otu onye enụ anyị anyị- anyị- anyị erika igbo erika o enụ anyị nwee ihe ndị ọcha na-akpọ powerful maka anyị na-ejido asụsụ oyibo tụgharịa ya ọ ghọlọ asụsụ igbo ndị oyibo pụta sị gị go and turn there ị sụọ ya na ingili igbo ọ bụrụ gịnị jee tọnụọ kee ebe ụọ si wee baa na turn ọrụ anyị tinye ụọ n'ime turn jee tọnụọ sụọlụ onye oyibo jee tọnụọ ebe a ọ ga-asị why why hell you say me huh? Huh? yeah. you are jumping around a sị gị na ị na-ajọmpụgharị kedu bụrụ kedu ebe gharị si wee baa na jump ọrụ igbo ntụgharị wee tụgharị jump ọ ghọrọ jump gharị ha eme we don't know what you talk eme ha ha mana ejigo m ejigo m uche sụọ igbo karịa ndị niile na-abịa ebe a ife a pụtara ị tọgo atọkwa m atọ ekwu m ekwu atọkwa m atọ atọ anọ ise amara m nke ọma na ị tọgo onye kpọ nkịta bịa ebe ụka chụpụ ya wepụ ya wepụ ya ama m egwu a anyị gụ ya o ee chineke ị na-echetakwa ife onye kpọ nkịta bịaru ebe ụka kpọpụ ya kpọpụ ya echezogo m nke ọzọ hmm? abịago m ọkwa ngwa a kpọọ m m bịa anị ka anyị nọzi abịachago m abịa nwụna ka ọfụ mụ na gị onye daalụnụ unu abịago na e, oge oge, eh, igbo amaka Tut- tata ọ mụ bụzi onye isi eh, eh, eh, nke ya na-akpọ ife a biko gwa ndị be anyị afa gị ka m malị ife anyị na-eme ekwu m ekwu ọkwa m ekwu gị na taa bụ taa ya kpọtụba na tupu a na-esi ebe a pụta unu ama mmata si ya amata kedu ya achị mata unu chọọ onye unu ga-amata jeta amata ọ nọ ya zack amata ọ nọ ya ha ncha bụ ndị be amata abụrọ m amata abụ m igwe mba agụkwu nri chukwu ga-eme ka afa m efuna n'akwụkwọ ndụ dị n'igwe that is hmm. ọ wụkwa hay fever ọ hay fever hay fever ị ma fever ị na-enwe ma mmadụ pụta tie hey i nwebe fever ọ hay fever ọ nya na-eme m ịba ịba el chimegbe ị ma na out bụ asụsụ Igbo ndị mmadụ amarọ out ọ ewuchi m ịkpọbiri ya out adị bad ife niile ndị mmadụ amara ozugbo ozugbo ozugbo biko ka anyị wee kwuo n'okwu ka ha wee mara onye bụ unu ama na roundabout n'igbo bụ mpaghara unu pụta na mpaghara nke a n'ihi na nsogbu adịrọ yodon nọ na yonọ ozugbo a sị gị ozugbo onye mere ihe nke ọ gaghị adị anụ ọ nwụgo ọ nwụgo thank God chukwu nna ekene dịrị gị na ya anwụgo ọ ka eje tụgharịa ya m bịa chọba akalaka ọzọ otu ọnwụ mmemme otu a ị hụrụ ihe i kwu kịta mm. na onye ahụ nwụrụnụ aka eme i je chọwa akara aka ọzọ eh. biko gwa igbo ndị ọma na-ege ntị eh. gịnị mere kedu ihe mere i ji wee ọ bụrụ ịkpa mmadụ amụ eh. bụ ihe fụrụ ị ma na ịkpa mmadụ amụ bụ o so na ihe kacha sie ike ime n'ụwa a maka ịpụta che chekene chekenele usoro nu wee fụ ife anyị na-afụ usoro just nkịta just chekene na ya otu o si wee dị mpụta ịgbagote n'elu ebe ndị mmadụ ga-anọ wee fụ gị ka i me ife ka ha chịrị ọchị chekenele ife a na ndị mmadụ niile otu ha ncha niile si wee kwụ ụgwọ ha kwụọ ụgwọ ka ị bịa mee ha ka ha chịrị ọchị ya wụ ofu abụọ ị marọ ndị nọ ebe a o nwere ndị nke a chụrụ n'ọrụ nwee ndị nke nwunye ha na-enye ha nsogbu nwee ndị nke di ha bụ nsogbu ụwa niile dịlị fa nwee ndị na-amụbe nwa nwee ndị mụ nwa mana nwa ha ọ ka mma na ha amụrọ nwee ndị moto ha ụgbọala fa akpụgo ha isi ebe a na-enwe isi nkwọcha ụfọdụ ndị eche na ego ọ wụ okwu ego nwee ndị afọ nto afọ nto a si n'obodo ya ọ wụrụ afọ biya ọ bụrụ biya na-eme ya ọ wụrụ nri na-eme ya agụụ ji fa mana afọ tokapụta ya ndị ogumagana ji ji wee bụọ something ndị niile a nọcha ebe a ngwa ga-apụta mee ha ka a chịa ọchị kedu ka o si wee dị gị ka ọ dị mfe ịpụta ma ụfọdụ oge mmadụ ncha niile ga na-achị ọchị ofu onye nọ n'ofu ebe a na-emelụ gị aka ọ dịghị ka na ihe na-eme nwe isi ị kọlụ gbago ị kọlụ gbada o nwe mbọsị m nọ na-eme ihe m na-eme na-ezuzu kata zuzu kata ofu onye nọrọ otu a na-ene m eme ọnụ onye ọzọ anya ya pụta gịnị ama m ndị ọ dị m ka ọ na onye ada ihe niile m na-eme ada enweta ya mmenu mani emekata m dinalụ n'anị na-atụgharị na-eme ihe niile ka m mara na onye a ga-achị ọchị ọ chịrọ ọchị ike gwụ m ndị mmadụ na-anwụ n'ọchị o mana onye a onye nke a

hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị tụmatụ ndị si esi na-abata abata wee na-ekiri anyị n'ife eh, onyonyo onye mụ na ya nọ na-akpakwanụ nkata ka unu wee malụ ya ọfụma bụ Clint the drunk mana onye nka ha ọ dị egwu ama mụ na a ga-amachakwa ya ehe biko nna m dịka otu anyị si wee na-ekwu achọrọ m ka ị kọwalụ Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ebe i si wee fụ ya bụ afa ị balụ onwe gị Clint the drunk mana ọ Clint the drunk mana maka ya wụ omimi asụsụ Igbo a sị Clint onye aṅụrụma hmm? ị na-eme ihe onyonyo e dee Ngozi Nwosu mama ya ihe ime na dị ihe ime ụka gwalụ na ime ka onye hairdresser onye ome isi onye na-emezi isi onye na-emezi isi e dee ngozi nwosu omezi isi ngozi nwosu kee ihe m ga-ekwu kịta ga-akpasu iwe osi nri mba Ma- m- maka chukwu ehe ngozi nwosu onye na-ese ife segbukwa onwe gị ọ ihe osise se unu unu unu bụ ụmụ nwaanyị ọ urie ka unu unu cha niile na-ese unu pụta ka unu si n'ụlọ pụta aselugodi unu unu esere ihe see ihe see ihe unu na-esezi na-ese ụfọdụ oge anya unu chukwu na-apụta i- i- inye gị ngozi kịta ọ na- ọ ga-enye gị nke gị maka afa gị mana ndị nke ọzọ a na-eje techa ihe niile a bịa inye gị ngozi e nee anya ọ bụrọkwa onye a ka e zi mụ enene ihe i- i- i- i- ihe na iru ya iru e- enye e- ese ese na foto ọ bụrụ na esekasị gị ọ bụrọ onye a achọ chọ chọ chọ afụrọ ya ewechihe blessing ọ ngozi nwa emechie ebuchi ọzọ a na-asị chukwu onye i nye anyị ihe na ya- anyị afụrọ ya o A na-eme ebe a. mana onye apụtazi o n'ime abalị ka- sọsọ n'ime abalị ka a na-enwetanwu ngozi a na-ezigaru fa maka ọ n'ime abalị afichachago every- ihe niile ụfọdụ oge ma ndị ndị jego tee ihe ga-eme ka arụ agbacha ọcha ebute di ya ya nwasị o yikwa ya ọma na onye nke a ebe anụ a na-eji ebe a na-acha ebe anụ a dịka a na-afụ ihe niile nọ na-eme n'ihe keleti ya biko kedu ihe m na-aja jụ so unu na-ese ha so mụa clint m pụta n'ife ahụ eme mee ka onye aṅụrụma a ga-ede ede gịnị clint onye aṅụrụma afa m bụ clint kedu ife m na-eme ana m eme ka onye aṅụrụma so clint onye aṅụrụma clint the drunk ebe isi ị fụrọ segun arinze segun arinze the criminal onye ori jim Ọ dị iyke mma. iso n'azụ ehe maka na ị kpọọ Jim Iyke o gbujekwe Jim Iyke nwanne m nwoke onye si na onye amara onye ke ọwa asị ọ karọ m mana egwu egwu ya ji atụrụ m bụ ị ma aka m ya ogo ọwụ duka duka aka m ya ogo and ị ma na akwụkwọ nsọ david bụ egbu goliath ọ bụrụ dị ọda wee so ọ dị mma gbagoro mmanya na biko hapụ m nnọọ hapụ m biko ana m ayọzi ayọ biko kọọrọ igbo ndị ọma na-ege ntị ah, n'ụzọ i si wee gagide gagide wee dị otu ị dị o nwego ụmụ ihe ihe dị aghaa gbochiri gị hmm, ndị polisi gbochiri m maka oge n'ụzọ a ka anyị na-abịa o nwe ebe anyị lulu ndị polisi na-akwụsị ndị mmadụ na-agbochi anyị anyị na ha kpachaa a hapụ anyị agafelu then ruo n'ebe o nwe ebe ọzọ ụzọ adịrọ mma anyị echelu ndị mmadụ jiri nwayọọ na-aga anyị esozie fa o nwezi oge mmiri zoro anyị amazi ka ụzọ si wee dị mana e mechaa gacha wee lutezie ọ kwa oge anyị na-abịa Lagos ka ị na-ekwu kọwara nụ m ife a otu mụ esi ghọta ya ọ dịkwa ka polu na ndị ọ dịkwa ka polo na ndị mana ndị akọrọ alụ na ya afụrụ m na mmanya ahụ ị na-aṅụ ọ na-emetụta gị n'isi ka m m na-azụ maka otu i si were mkpịsị ya wee na-atụ otu a- m chọọ anya m m afụrọ ya ama m anya m ga-eji wee na-achọzi anya nke ọzọ ka m nakwa azụ Ew. Mmanya- Ọ dị anya mma. ma anachago ihe m chọrọ ịjụ gị ugbu a ọ bụ na ịsaghị ihe a mụ na gị anya anyị emejuo onye afọ hmm, ma like imeju ya afọ especially ma ọ bụrụ na ọ nwere nri nri dị ịma ngozi nwosu onye osi nri eh chineke ka m mejuo ya afọ drọm ya mmazi ya mmazi ya ee ka wee mejuo ya afọ ịmazi ya hmm, maka nri ya bụ mmadụ na gị drọm biko ọ dị mma ihe m chọrọ ịjụ gị bụ kemgbe i ji wee bụrụ onye ama ama wee na-eme ihe onyonyo na-aga na-abata ị ma na tupu ị bụrụ onye ama ama o nwebụrụ ụdị ndụ ị na-ebi mgbe ahụ kịta ị bụ onye ama ama achọrọ m ka ị kọwaara ndị nọ n'ụlọ o nwego ihe maka na ị bụ onye ama ama mere gị ịkwụsị ibi ụdịrị ndụ ị na-ebi tupu ị wụrụ onye ama o wevuru m ana m awa anya ịwa anya that is ọnụ oyibo ka a sụrụ ya na m ga-asụ nke a n'oyibo ana m awa anya ka m sụọ ya n'oyibo ana m awa anya hmm. oyibo o nwere ife m na-emebu m adị eme kịta ihe ọbụla m chọrọ ime m mee ya o nwekwa ihe m ma emenwu kịta ka m kwuzie eziokwu maka o nwe ebe m ga-eje kịta ọ bụrụ na m achọrọ ije m ga-ejenwu o nwere ụfọdụ ebe ị chọọ ije ị ya-ejenwu mana itinye isi gị na ụmụ alaye darịkọcha ya ọ sọ gị ga-adụ onwe gị ọdụ ejekwana ebe afụ ọzọ o nwere mbọsị m je ụmụ ụmụ ihe a na-akpọ mama put mm. ebe a na-eri tinye rie mm. mama tinye tinye rie rie mm. ebe a ka m je wee nọlụ ana ife m ri ọ dịrọ nri ama m ka e si akpọ mana ife m kwụ ụgwọ ya azụ m ụmụ Israel azụ m ụmụ Israel mbọsị a site mbọsị a ruo kịta o nwe onye mụ na ya na-alụkọ onye ka na-ezizi kịta maka anya fụ m ife uwe mbọsị a akpa m dịka ọ gwụ ịma E- o- ee kezavia a na-agbacha ahụekere ehe, ikere granọt agbachalụ m a- ahụ gbachalụ m a- akpa m ka ikere wee wee- ife niile ewizizi nwezi ya fọnụ tọgbọrọ chakoo ee mana iwu megide na ị ga-enye ha Hmm. ọ megidere ọ. mana ha nwa megide na ị ga-enye ha ha nwa ha megide hụ a tụale ị jụ ị tọgo gị na-ajụ ya na ị marọ ị na-ajụ ka ọ na ị marọ tụale a baba ya ị nụ ara ụda biko tinye aka n'akpa ka i wee nwere onwe gị ọ dị ka ọ bụrọ sọ ofu ebe ọ bụla ebe na-abụ i tinye isi ụgbọala gị ka ị just park ya dọba ụgbọala gị onye ị marọ esi ebe o si tikapụta sị gị tinye otu a tinye otu a bịaba bịaba ị makwa mbọsị m mụ ịnya ụgbọala ụgbọala ọ tego mmadụ onye na-amarọ ọ madị anya baisikụl a na-asị gị na-abịa na-abịa na-abịa ada ezi gị ụzọ n'ihi na gịnị mere ị pụtazi a sị gị anyị nọkwa ebe ahụ amụ adebeghị ebe a ị gacha pụta a sị ya Ah, baba kedu ihe inwe- ke- ke ihe i nwe fụ ke ihe i nwe e, e, ma- maka ụmụ afrịka amakwanụ m- ọ na m soro n'ụmụ afrịka Igbo ndị ọma na-ege ntị o na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na bia

ewo ndị be anyị ekene m unu ọ dịrọ fecha fecha unu afụgonu na ọ mụ na onye aṅụrụma nọ ebe a anyị abụọ anyị aghọọlanụ ndị aṅụrụma biko ị nọ n'ụlọ ụfọdụ oge biko ka anyị meenụ ihe a ka anyị wee nata ịjụ ajụjụ a kịta

geenụ m nwa ntị nụnụ isi m na ha na-ene m amabụrụ m Ọ dị iji mma. i kwu ya kịta na-enyo ka kwanụ nwa enyo na ya. enyo na ka m jụọ ya bụ ajụjụ O nwekwa onye na- egele ntị o nwere nọ na windo m fụ ya ka ọ na-enyo Ọ- ọ nọ na windo na-enyo maka ọ ndị agbata obi ya nwee ọ dị mma igbo ndị ọma onwezi onye na-enyo ka njụzia gị na-ene m nnọọ na mkpụrụ anya maka inesi ike egwu kpọọ m ya bụ anya mhm. na-ene m anya ka njụọ gị ife nchọ ịjụ gị mm. ife nchọ ịjụ gị tupu anyị anaba bụ otu unu ha wee bụrụ ndị na-akpa obodo anyị amụ Biko, kedu ife i lo na unu nwere ike ime ka ọ na-agawanye n'ihu? Kwụba na anyị ezigbo ụgwọ anyị na-eme unu na na-amụ ezigbo amụ agawa n'iru ama m ihe nji ekwu ife a maka ndị na-agụ egwu ife ha na ife ego a na-apanye ndị a panye ha akpa akpa ego ka ha bịa gụọ egwu ị na-anụ n'ime ụgbọala gị e, egwu a bụkwa egwu ị na-anụ mgbe ị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ọrụ isikwa ebe a pụọ ebe ọbụla ị ga ịbanye ụgbọ ụgbọala na-ebuga gị ebe ọbụla egwu a ka ị na-anụ itinye ihe onyonyo tv egwu a ka ị na-anụ n'ime e, ekwentị gị ị na-ejizi anụ egwu niile dị n'ụwa egwu a ka ị na-anụ ha pụtazia n'elu ebe a kpọrọ anyị ncha niile ka abịa mee ihe ihe egwuregwu ha gụkwa egwu ahụ kwa ị na-apalụ nnukwu ego nye fa anyị nwa mpụta ebe a kwuo ife ọbụla m kwucha kịta ewele ihe ọbụla ntachiri ya na-atachiri anya anyị mpụa mpụta echi kwugharịa ife nkwu ebe a asị na m ada alụ ọrụ ya bụ na ife ị na-ekwu bụ na ife meziri ụnụ o gburu onwe ya asị na mmadụ gburu ya efikwu o gburu onwe ya asị na mmadụ gburu ya ee o gburu onwe anyị ahụ ya gburu onwe anyị nọ na ha na-egbu anyị na-egbu anyị maka ọ bụ onwe anyị gbuo onwe anyị n'eziokwu maka ndị na-eme ihe ịkpa ọchị ofu ife m na-ayọ bụ ka anyị ncha niile burugodu ụzọ bịa jikọọ onwe anyị ọnụ bịakọ ọnụ jikọọ aka sị okay dị ihe anụ a bụ ife anyị chọọ ife otu a ka anyị esi na-eme ife usoro a ka anyị ga na-eso anyị mee ya otu a ee agaba n'iru ee kịta ka ikwu n'okwu amazị m nke ị sị na ọ sọ ibute mkputu nnukwu ego ee mana ha ga na-ebutekwa nnukwu ego ịkwụzili aka ga-asị na onwere nke ọzọ ị chọrọ na-eme ụnụ na ọ sọ ego agalago m ọnụ hmm. ya bụ ife ị nwere ikwu maka ndị otu unu bụ na ị galago ọnụ agalara m ọnụ n'otu maka o nwe ndị nke mụ na enwe ike ka a na-eme ife kịta a sị na a ga-akpọ m apụta maka ntị agalago m ọnụ a sị mba kpọkenenụ burunụ ụzọ kpọọ ya biko unu nwa burunụ ụzọ kpọọ anyị amalụzia ka e si eme ya mm-hmm. ọ dị mma hei mm. taa bụ taa ụmụnne m na ụmụnna m eji m n'aka na unu nwetara onwe unu ọfụma ọfụma taa unu afụgonụ ya onye mụ na ya nọ aṅụ mmanya mụ na ya agha na-aṅụzi ya bụ mmanya ọ na-egbuzi anyị egbu biko nwanne m mm, mana ife ọ na-ekwu bụ na ka fa ra wee bụrụ ndị otu ọ sị ịdị n'otu amaka na unu chịkọọ onwe unu ọnụ otu unu ra wee na-akpa anyị amụ chịkọọnụ onwe unu ọnụ maka na ndị be anyị sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ọ gwụsịgo ka ọ ra m n'ọnụ ka emesịanụ